ne t'a dayɛlɛ bilen yɛrɛ mais mun de b'a kɔnɔ i ye wari min di dɛ o de b'a kɔnɔ ne ye bi duuru min d'i ma i y'o de tobi k'a bila a kɔnɔ kɛ kɔkɛ n'i ye bi duuru di kɛ bi duuru tobilen o de bɛ kɛ ka di i ma fana awɔ Ah. Ne tɛna n yɛrɛ kɛ wari ye koyi.
Wa o bi duuru in o, e ye bi duuru in kɛ ka mun fɛn de san k'a to yen? Kɔkɛ woso tobilen de b'a kɔnɔ. Ko ko mun? Woso.
Ne ko, ne bɛna n si de kɛ ka woso dun wa? Sɔgɔma woso, tile fɛ woso, su fɛ woso. A muso. walayi ni ne tɛmɛna baw la o bɛ sɔn ka n ɲimi ko n kɛra wosobulu dɔ ye o. a kɔkɛ n'o digir'i la i tɛ dɔ i tɛ dɔ fara nasɔngɔ kan dɔ fara nasɔngɔ kan n'i ye wari min di o dumuni de bɛ dilan k'a d'i ma. a ka ɲi ni ala minɛ n'a ye. nin to ye tan fɔlɔ ne ko ne bɛ e ɲininka o jɔn de bɛ turu la bi dɛ.
ne bɛ e ɲininka o Sali jɔn de ye gwa kɛ bi dɛ.
n'i bɛ n ɲininka o la sa ne k'i ma de n ko jɔn de ka turu ye bi ye i k'o de fɔ ne ɲɛna o ɲininkali kun de ye mun ye k'a sɔrɔ i b'a kalama pɛrɛ ko e de ka turu ye bi ye aa ne ka turu tɛ bi ye n'a sɔrɔ ko ne ka turu tun ye bi ye kɛ i ka salabagatɔ min dalen filɛ so kɔnɔ a tun bɛ bɔ an tun bɛ don k'an da i b'a sɔrɔ sinɔgɔ de b'a la sɔrɔ i b'a kalama k'a fɔ anw dalen don tuma min na a tɛ se ka to anw kɛrɛfɛ a bɔra ka n'i da yan kɛnɛ ma soso bilen cɛ la ee ala o tɛ ne ɲɛ sira la koyi bɛɛ n'i ka su wa bɛɛ n'i ka tile n tɛ jɛn n ka su kɔ kuma tɛ n ka tile ma a fɔ a y'a ka bɔ n ka taa n da wuli an ka taa n da ee Cɛ, a to a ka dɔɔni sinɔgɔ sa bɔ yan n'i ka bɔ yan koyi n tɛ jɛn n ka tile kɔ dɛ ayiwa ne ko e bɛna ne ka da de kari keleya ko jalan fɛ wa i ka bɔ kana n ka da kari han kɔkɛ a fɔ ka bɔ an ka taa an da
i bɛ taa baga da ma gongongongo e bɛ ko in da dɔn wa a tɛ ale la o a bɛ e de la fɛn min taara ale furu ka na a fara ne kan yan nɔ nin gɛlɛyaba in na i dun b'a dɔn se t'i ye han walayi e de don gɛlɛyaba in na e sara wa

mun de kɛra tuguni n'i ka bɔ de ne ni kɔkɛ an bɛna don k'an da de bɛɛ n'i ka su wa bɛɛ n'i ka tile n'i ka bɔ an k'an da an k'an da san joli furu kɛlen foyi t'i da an k'an da i t'i hakili sigi dɔɔni ne hakili wililen tɛ koyi i y'a mɛn kɛ i nana ne sɔrɔ yan n bonyara i y'a mɛn kɛ n tɛ manamana kan Hey, hey, hey. nin ye mun ko sugu ye Aw t'a to ne ka lafiya wa?

ne hɛrɛ ye aw ye ɲɛɲɛɲɛɲɛ i b'a fɔ ko orchestre nani don so in dɛ aw fila so in ko tɛ wa a ye don aw ka aw da kɔnɔ a ye don aw ka so in ta ne taara aw ka foyi nege tɛ n na bilen ne ye mun kɛ e ye min kɛ e t'a dɔn wa han kabiri e nana nin so in kɔnɔ ne yɛrɛ de ni hɛrɛ farala hali n ma hɛrɛ ye n ɲɛ na bilen yɛrɛ n ka fɛn bɛɛ gɛlɛyara n bolo ɔ ne ni hɛrɛ depuis ne nana e ni hɛrɛ farala i n'a fɔ ne nana hɛrɛ sɔrɔ nin du in kɔnɔ de ne ka kɔɲɔminɛnw de ma feere k'o kɛ ka nin so nin sara ne nalen kɔfɛ n ka taa kun tɛna labɔ kɛnɛma ko e ni hɛrɛ e ni hɛrɛ i n'a fɔ ne nana hɛrɛ sɔrɔ yan nɔ e y'a dɔn hɛrɛ tɛ yan mun na i donna sa han e fana y'a dɔn ko hɛrɛ tɛ mun na e y'i sigi ka nin san in bɛɛ kɛ yen nɔ wa i mana kuma a bɛ kuma dɔ de sɔrɔ k'a fɔ dɔrɔn i ye n tɔɲɔ dɛ i ye n tɔɲɔ yɛrɛ de walayi ala tere jugu muso sigilen lajɛ ba ye n'i yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ ye a tɛ foyi ye woso tobi kɔ diɲɛ don o don maga diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ se k'a si kɛ nin na
karamɔgɔ i ko fɔla n ɲɛnɛ de a fɔla n ɲɛnɛ k'i bɛ se baara la donc n nakun ye fɛn min ye o ye cɛko le ye n'i bɛ se ka n dɛmɛ cɛko la sabula muso n'i kɛla cogoya cogoya la ni cɛ t'i fɛ i tɛ foyi ye bi kɔni n bɛ kɔmɛsiw la n bɛ feere la mais cɛ kɔni tɛ n fɛ N'i bɛ se ka n dɛmɛ cɛko la o bɛ diya n ye. I ye tiɲɛ fɔ muso danbe ye furu le dunuya muso n'i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ n'i ma cɛ ɲɛnama sɔrɔ o bɛ i n'a fɔ o ye fu le ye yanni i ka se yan ne tun y'i ka fɛn bɛɛ ye i ni cɛ dɔ bɛna ɲɔgɔn ye waritigi cɛ fɛn bɛɛ b'a bolo a bɛ furuko kuma f'i ɲɛna alhamdulilayi rabi alamin nka i ka hɛrɛ t'o furu la dɛ ee karamɔgɔ cogoya jumɛn i ni fantancɛ dɔ bɛ na ɲɔgɔn ye min tɛ s'a dala dumuni yɛrɛ o sɔrɔli ka gɛlɛ a ma mais n'i furul'o ma i ka hɛrɛ b'o de ka furu la ee karamɔgɔ mɔgɔ min yɛrɛ ma se k'a dahirimɛ sɔrɔ n bɛ se ka furu o ma cogo di
o kana bal'i la sabula don dɔ fantan o ye don dɔ faama ye don dɔ faama fɛnɛ o ye don dɔ fantan ye diɲɛ yɛrɛ ye yɛlɛma so de su bɛ ko cogo min na tile bɛ bɔ o cogoya kelen na ok karamɔgɔ n bɛ n hakili jagabɔ ne bɛ taa aa o diyara n ye ala k'an bɛn sababu ma
Nin minɛ i ye woro san aa i ni ce ala ka caman bila a nɔ la ka se ni ɲuman ye

walayi foyi tɛ na. aa o diyara n ye mɛ bamananw ko ten ko fɛn min y'i senna teliya o ka ɲi k'i dala teliya. o kɔni ye tiɲɛ ye. awɔ ne mako kun jɔra depansi fitinini dɔ la mɛ n ka fɛn feereta dɔ fana bɛ yen depi kunun n b'a la k'o feere o ma se ka san donc n nana i ka waa kelen dɔnɔ n ma n ka taa o ko in ɲɛnabɔ donc ni n ka fɛnkɛ sanna n bɛna i ka wari segin i ma.
o tuma la o. wari minnu b'e na olu bɛ sara cogoya jumɛn a ne y'o de f'i ye o ni n ka fɛngɛ sanna dɔrɔn n bɛna wari segin i ma e yɛrɛ b'a lɔn ko lɛri na ko waatiw ka gɛlɛn mhm. epi lɛri na yɛrɛ cogoyaw yɛrɛ de tɛ n bɛna n ɲa datugu ka cinq mille d'i ma mɛ ala kama n'i ya fɛnw sanna i bɛna wari segin n ma parce que cogoya tɛ yen baasi foyi t'a la n'a sanna dɔrɔn n bɛna i ka wariw segin ɲɔgɔn fɛ aa diyara n ye Non, o tɛ foyi ye. ee n'a sɔrɔla sogo bɛɛ kun b'i n'a fɔ biɲɛ tobilikɛmuso kun tɛ muru san sugu la sabula a tɛ tigɛli kun bɔ o mɔgɔ jigitugu kɔni i bɛ se o la kosɛbɛ yɛrɛ de ala k'i yɛrɛ jigi tugu

aw minnu ka haminako ye aw denw ka kalanyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu complexe scolaire moderne ajara ni u dagayɔrɔ filɛ kalabankura station oryx kɛrɛfɛ coyi fɛn fɛn bɛ tali kɛ aw denw ka kalanminɛnw ka kɛrɛnkɛrɛnya la subahana masiniw fo ka taa se kalandenw ka nisɔndiya yɔrɔ ma balontan basikɛti ni ka tila ka na ni ɛkɔli karamɔgɔ jolenw fana ye min b'a to